Sungu Mari ye, ko fo anw k'o ye olu ka yecogo la. Anw bɛ an bɛnba mɔlɔmaw de nɔ la. Bɛnba mɔlɔma minnu ka ɲɛnamaya yecogo, u ka o ko a ma ko i mana jɔyɔrɔ sɔrɔ ɲɛnamaya in kɔnɔ cogo o cogo, ko i k'a dɔn ko i bɛ wa mɔgɔ wɛrɛ bɛ. Ɔ n'i dun kɛla o kalama tuma o tuma, ko i ka ɲuman kɛ, ka ɲuman fɔ, ka juguman to. Mun y'a o la? O b'an ka ko ninnu caman lagosi ka. ka kɛ setana ko de y'a lɔn diinɛ mɔgɔw fɛ fɛn fila de bɛ olu bolo ni o ye fɛn min faamuya u yɛrɛ bolo o ye koɲuman ye u b'o kɛ ala ta ye bɔn n'o ma fɛn min faamuya u yɛrɛ bolo o ye kojugu de ye u b'o kɛ setana ta ye bɔn olu kɛlen bɛ ka fɛnw tilan fila de ye ala ani setana bɔn o y'an ka boliko ninnu bila setana ko minɛn de kɔnɔ aw ni min ka farafina lafiɲɛ nin fɛn saba de wali bɛrɛbɛrɛli wali ekɔli ani wali diinɛ minnu b'a kuma kɛ la diɲɛ baara fɔlɔ ye kuma de ye n'i ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ n'i ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma don baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn min ma ɲɛfɔ o baara tɛ kɛ ɔhɔ o la fo an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don o la kuma de ye diɲɛ soubassement fɔlɔ an ka kuma ni kuma ma kɛ

kelekele kɔnɔ n'o bɛ kɛ arajoso la arajoso min n'a bɛ wele ko peace fm nin ye kelekele mandi ye aw bɛɛ sigilen bɛ ka min makɔnɔ ni a kelekele in bɛ kɛ kamɛtiw fɛ kɛnɛlon kɛnɛlon k'a daminɛ tumaren tan ani seegin ka taa kun don tumaren tan ani kɔnɔntɔn o b'a yira k'a fɔ ko tumaren kelen baro de don ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i sɔgɔ an na halisa jɛnsɛnda in a fréquence n'o y'a a fiɲɛ fingi fanga ye o de ye bi kɔnɔntɔn ani seegin ani murumuru seegin ye ɔ n'i y'i sɔgɔ o la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la kelekele kɛbaga o de ye mɔgɔ fila ye ani a baara ɲɔgɔnw n'i y'a mɛn k'a fɔ ko i ngɔngɔndurun eh, i sen fila o de bɛ dugu ma ɔ an sen fila o de ye an ka senkolaw ye eh, an karamɔgɔ eh, tangara an karamɔgɔ tangara an ka foli bɛ a ye ka taa se maze cɛmusi makun ma o kɔfɛ an kɛlen don ka mɔgɔ min lasɛnɛ kuma bɛɛ ni aw bɛ o kalama o de ye kolokoto himotep ye ne setigi cɛntigi keyita lasɛnɛlikɛla ani ka kuma di welelilaw ma o de don an bɛ kɛnɛ kɔnɔ nin waati nin na ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma minnu ɲɛ bɛ an na kafa kɔgɛ kan n'o ye facebook ye ani minnu bɛ k'an lamɛn jɛnsɛnda kan simali fɛ sisan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ an bolo bɛ dugu la an karamɔgɔbaw ye k'a fɔ an bɛna don kelekele kɔnɔ kelekele min ne ale de bɛ wele ko bɛnbaw mɔlɔma geren o la sa an bɛna an ka sanwalan tuma fɔ ka sɔrɔ ka foli di kolokoto himotɛp ma ka an ka cɛmɔgɔw fo an ka don an ka kumada kɔnɔ an bɛ san kalo wɔɔrɔnan de la kamɛti kamɛti sanwalan kalo wɔɔrɔnan an b'o o tile mugan ani naani de la alisa kalo min n'ale tɔgɔ de ye ko pan mekeriw ɔ o san waa wɔɔrɔ ani kɛmɛ fila ani bi duuru ani seegin an b'o o de la o la ale de sanwalan in ka kɔrɔ ni diɲɛ sanwalan bɛɛ ye ɔ wa o tɛ fosi yira fo an golofinw ka kunun joona ani an ka kɛ ko kalama ani an ka kɛ an yɛrɛ kalama ani an ka kɛ diɲɛ kalama o b'o o de yira o la An ka teli bi, o la an bɛ foli lase Kolokoto Himotep ma k'a fɔ i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ. Anbaa, karamɔgɔ banfɛlɛlɛ, setigi Tiyɔnte Keyita. Ayiwa. Ɔ, n ka foli b'i ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye. U bɛɛ tulo b'a la. Ka an ka senkola, n'o y'an ka tɛkinisiyɛn ye Tangara k'a fo. Awɔ. Ɔ, ka an ka senkola Ɲɔgɔnsɔrɔ Goma.

o la an ka foli bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye tuguni o y'a fɔ cogoya min na an bɛ le huit premier mois deux mille vingt-deux la fɔcogo wɛrɛ la le huit janvier deux mille vingt-deux ɔ n'o ye binawulen tile seegin ye waa fila ni mugan ni fila o bɛ bɛn kɛmɛti sanwalan n'o ye calendrier kamiti la o ye an bɛ san waa wɔɔrɔ kɛmɛ fila bi duuru ni seegin na a kalo wɔɔrɔnan n'o ye panmɛkɛru ye o tile mugan ni naani o la ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ɔ ko nin y'an donnen y'an ka kɛnɛ mandi kɔnɔ n'o ye bɛnba mɔlɔmaw gere le chemin des ancêtres méritants ayiwa o la yan'an ka don kuma kɔnɔ an bɛ kuma ɲama fifa alisa k'an ka cɛmɔgɔw fo n'o de ye ko ma kelen danbaga kelen sebaga kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen K'a fɔ ko an bɛ dɛmɛ ɲini bɛnba sɔlɔmi jansantaw fɛ u ka an don an fɛ an fɛ ko bɛɛ la k'an bila fon tilennen kan ayiwa o kɔfɛ an ka foli bɛ an ka cɛmɔgɔw ye minnu ye nin baara ninnu dabɔ anw ɲɛ n'o de ye an ka cɛmɔgɔ dunbi fakoli ye an ka foli bɛ a ye siramusa dumuya an ka foli bɛ a ye ka taa se ɛɛ an karamɔgɔba bayɔrɔ ma an ka foli bɛ ka se a ma mali donso ani mali kɔkanna donso bɛɛ tɔgɔ la an ka o foli bɛɛ ka foli an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka u bɛɛ fo isuf toloba tɔgɔ la bayangara ka mali donso bɛɛ k'i yɛrɛ ye o foli kɔnɔ k'a fɔ an b'u fo u ka yɛrɛ ye foliw la o kɔfɛ ka foli lase an ka jamana kantigi ani a baarakɛ ɲɔgɔnw ma an y'a fɔ cogo min ko gere kura bɔ k'a tɛ taa wɔyɔkɔ ɔ ko wa ko a y'a fɔ cogo min ko danbentanya k'o de bɛ golofindenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya na malikaw ɔ ko ɲɔnɛ ee walimiirinaw a bɛɛ bɛ an fɛ yan nɔ ɔ nka danbe min tun bɛ yan ka kɔn ɲɛ a bɛ komi a nana ye de ko o bilali eh, kɔ de bolodɛsɛ bɛ an na dakun bɛɛ la ɔ ko ka se ka eh, danbe kow segin a minɛnw kɔnɔ ka jogoyali ni lakolokololiw kɛ ni o ye ɔ an b'a fo o la kosɛbɛ ee o la tɛmɛnen in na an tun bɛ kumada min kan kolokoto imhotep n'o de ye sama namu ninnu u ka lɛraw kɔfili jugu minnu bɛ kɛ mirindi kan siga t'o la ɔ ni a bɛ mirindi dege ganaya ni binkanni na ani ka so siri ka fali siri k'o foni ka na ni shɛ ye o nɔ na siga t'o la ka ka tila ka da la tuguni ko o y'o o shɛ o y'o fali de ye o shɛ in ye fali de ye wa ni min ma da la ko fali tɛ o ye ala jugu ye siga t'o la dɛ

so foni ka shɛ siri so nɔ na ka tila k'a fɔ ko o ye so de ye ɔ ko ni min ma da la k'a fɔ k'o ye so ye o k'o ye ala jugu ye ɔ yɔrɔ o ye kabako dan ye o la o kumada in bolola tugun don ni o ye an bɛ n'o parachever bi ɔ semaine wɛrɛ an bɛ don kumada wɛrɛ kɔnɔ o bolo ma
ee yɔrɔ an tun ye a bila ee ne yɛrɛ tun ye kuma kun don mhm. kuranɛ aya dɔ la mhm. mais a kuranɛ aya in fɔda mhm. an tun ma o fɔ a bɛ sɔrɔ fɔda min kɔnɔ wagati kunkurunna ma o fɔ kuranɛ suran tan ani wolonfilanan n'i ye ale lajɛ n'o ye surɔ sɛnɛma ye kira ka sanayɛlɛ al-isra n'i ye o lajɛ a bɛ fɔ faransikan na ko le voyage nocturne n'i ye o lajɛ an tun ye kuranɛ aya dɔ fɔ yen nin nɔ hali ka se ka an ka kumada in kɔma binbin ni u yɛrɛ ka kuranɛ kumakanw ye ɔ o la an bɛ sɔgɔ o ma ka se ka tɔfɛli k'a la ka sɔrɔ ka se bibulu ta ma ka sɔrɔ ka dɔɔnin fɔ an bɛnbaw ye mɔgɔya ye cogoya min na ɔ ani olu ye mɔgɔya la gasikow matanga cogoya min na ka dɔ fɔ o la n'i ye a fɔda tan duurunan ta n'o ye a suran tan aya tan duurunan ye mun de bɛ fɔ yen nin nɔ ko ni min ye kandara o tigi kandara a yɛrɛ de ye ni min filila o tigi filila a yɛrɛ de ye ɔ ko wa ko mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si ka doni ta ko wa ko mɔgɔ si tɛna ɲankata mɔgɔ si ka ɲankata nɔ na i y'a faamu donc o kɔrɔ siga tɛ min na mɔgɔ min kanda ye a bɛ komi n'i ye sira yira sisan ko nin de ye sira ye ɔ nin fana ye sira ye kanda ye o de ye ɔ ni min y'o sira in minɛ o y'o kɛ a yɛrɛ de ye ni min ye o sira in bila o y'o kɛ a yɛrɛ ye ɔ nka min ye sira dɔ in ta sa ɔ ale ka doni k'a fɔ ko ale ye o sira fililen min ta ko o bɛ o binbaw bɛ bin e kolokoto kan ko o ti kɛ o kuma ɔ yɔrɔ nin ye kumaba de ye ka sɔrɔ k'a kun don ni jumɛn ye ko an ma kira ci foyi kama y'a faamu ko kira e ma ci foyi kama ko fo i ye weleli kɛ k'a fɔ k'u ka na alasira kan i cira o de kama ɔ nka n' an nana aya tan wɔɔrɔnan lajɛ mun de bɛna fɔ yen nɔ min bɛna fɔ yen ko ko ni an y'a fɛ ka so min so min dugu min silasa ko an bɛ o dugu mɛndiyantigiw i n'a fɔ a kow kalifalen don mɔgɔ minnu ma a mɔgɔbaw ka an b'olu kɔnɔna yamaruya olu ka kɛwalew sigi sen kan minnu bɛ kɛ sabu ye ka na palankan ladon dugu kɔnɔ problème ladon dugu kɔnɔ o la An ka kɔnkɔnma kan bɛ sɔrɔ ka bin u kan. Donc o la e bɛ fɛ ka fɔ an ye, ɔ ni kuranɛ haya in b'a fɔ de, ɔ ko ni Ala yɛrɛ bɛ mun ɲɛfɔ, c'est à dire ale bɛ ka binkanni kɛcogo de fɔ tan, awɔ, ɔ ko ni ale bɛ fɛ, ni olu bɛ fɛ, awɔ, ka yɔrɔ min halaki, ɔ k'u b'o mɔgɔbaw su ka kɛwali jugu de kan, ka sɔrɔ k'o kɛ u dalaminɛkala ye, k'o kɛ prétexte ye, awɔ, donc ka sɔrɔ ka ɲangata bin dugu kan wa a b'a fɔ de ko kɔnkɔnmakan c'est à dire ale labɛnnen don k'o kɔnɔ fɛn min kama a b'u pousser u k'o kɛ a bɛ komi faransi ye an diyagoyali min kɛ ka accord d'Alger siɲɛ ka an ladon accord monétaire ni fɛn caman kɔnɔ donc n'an ko an bɛ bɔ o kɔnɔ a bɛ fɔ k'an ye diɲɛ sariyabaw sɔsɔ mhm. a ye nin sɔsɔ donc ale sigilen don sisan ka na ka jihadistew bila ka n'an ka jamana kɔnɔ ka na k'olu bɛna o jihadistew kɛlɛ k'i dogo jihadistew kɔfɛ ɔ ka marifa di dɔw ma ɔ olu ka laɲini dɔ kɛ ni kan dɔ ye ka marifa di mɔgɔ wɛrɛ ma olu ka laɲini kɛ ni kan wɛrɛ donc ale kelen par bolo caman au final ɔ ka an bɛɛ jagoya sa k'an ka taa fɔkabɛn na o fɔkabɛn papiye ale yɛrɛ ka tila k'o labɛn ale b'a fɛ an ka jamana ka ci kɛ cogoya min na k'o dannatigɛ o papiye kɔnɔ ka sɔrɔ k'an bila k'an bolonɔ bila o la an ka kunnasigi min ni o ye a bolokɔnɔmɔgɔ ye ɔ ani a ka terroriste a ka jihadiste minnu bɛ yen donc k'o bɛɛ bila k'o siɲɛ ka sɔrɔ k'a fɔ ko anw ni terroriste walima anw ni jihadiste bɛnn'o kan i bɛ fɛ ka fɔ an ye an ka ha in Eh, ala de b'a ala ko ale ala yɛrɛ de bɛ a kɛ o kɛ cogoya faransi b'a kɛ cogoya min na etazini n'u b'a kɛ cogoya min na OTAN b'a kɛ cogoya min na occidentaux b'a kɛ cogoya min na ɔ ala yɛrɛ de bɛ a ɲɛfɔ ten o la mɔgɔ b'a ye k'a fɔ an ma fili a fɔ la k'a fɔ ko di kafa ninnu a liburu ninnu ko binkanni boloyali kafa de don o la i b'i sɔrɔ k'o dɔn mun fɛ yɔrɔ a ko ale de b'o kɛ ee tan ni wolonwulanan na a nana mun de fɔ ko so joli joli de bɛ yen n' an y'o silasa fadɔkɛ caman kɔnɔ donc ale b'i waso ni a ka yɔrɔ mɔgɔ fagalenw de a ye génocide kɛ ka a ye génocide min kɛ ale b'i waso n'o de a ko so joli joli de bɛ yen nɔ n' an y' olu silasa fadɔkɛ lu kɔnɔ
a b'i b'a fɔ arabuw y'an silasa ɔ k'a fɔ k'u nana an kalan alako la ɔ tɔw tilala k'o kelen kɛ fo olu laban k'a fɔ yɛrɛ ko olu nana an somɔgɔya de ɔ fɔ u ka nidɔlɔndɔyala dɔ bɛ yen psychologue dɔ ko Octave Mannoni ale nana a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye farafin colonisera n'i y'a ye an woroneyara ko bawo ko anw yɛrɛ de tun mago bɛ o la mm. k'a b'i b'a fɔ den mago bɛ a mansaw la cogoya min na k'anw fana tun mago b'olu la ten olu ka na an coloniser a b'o wele ko complexe de dépendance i y'a ye mm-hmm. ɔ donc o la mm. eh, ala ta in ni o cogoya bɛɛ fana ye kelen quoi ah, k'a bɛn kuranɛ ka ɲɛfɔli ma o la an ka mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nin nɔ mm-hmm. k'o bɛ jamana nafolo yuruguyurugu mm-hmm. k'olu kɛra an bɛ an ka farafinna jamana ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn jalaki aw de ka nin akɔri jugu in n'a ka nin bɛnkan jugu in kɛra sababu ye k'an ka jamana sen siri k'a di diɲɛ ma ɔ an b'olu jalaki cogo min dɛ ɔ yɔrɔ ya ka kɔ o ɲɛ an tun bɛ nɛɛma na o ɔ nka olu ye u bolo nɔ bila tiɲɛni min na i n'a fɔ an fa amadu jikɔrɔni sunkun mari ka solɔmi fara solɔmi jansantaw k'a kɛ ten a ko ko nin akɔri in filɛ nin ko fulaw ka kɛlɛkɛminɛn de don n'a bɛ fɔ a ma ko yarta warta ɔ ko a tɛ se ka lawaleya mali faama o faama i y'i bolo nɔ bila a la ko akɔri in sabu la a bɛ tilala k'a fɔ ko bunteni saraka don n'i magara a la kabako don donc
mais a bɛ komi n'olu ko sisan aa i n'a fɔ an ka a b'i b'a fɔ sisan an ka kantigi mhm.
alifa umaru konare mhm. u ko ko a ye a ɲɛfɔli min kɛ ko u ye an diyagoya de mhm. ka an bila an k'an ka jamana ko ils ont poussé à brader tous nos acquis alifa umaru konare de ko ten ɔ alifa y'o kuma min fɔ dɛ donc ala ka kuma in bɛ komi o de sisan wa o de don dɛ a ko ale de bi a dugu nɛɛmatigiw senkolaw tari minnu yɛrɛ ka kɛwale dɔ sabu la i bɛ se ka ɲankata jigin dugumɔgɔw kan ɔ a b'olu de bila ka o olu kɔnɔna yamaru mhm. olu k'o kow kɛ kɛ kɛ kɛ mhm. wala ale ala ka kɔnkɔnman kan bɛ sɔrɔ ka na bin u kan mhm. o la n'i donna bibulu kɔnɔ ɔ an bɛna janjo jama dɔ lakale a fɔlɔfɔlɔ yakuba ka kiraya sɔrɔ cogo a bɛ fɔ min ma bibulu kɔnɔ ko jacob ale ka kiraya sɔrɔ cogo n'i donna ancien testament kɔnɔ n'i ye genèse chapitre 26 27 kana lajɛ o janjo in bɛ lakale ɔ a bɛ jira k'a fɔ ko isaka ɔ n'o ye iburahima den ɔ ko isaka muso rebeka ɔ ko a tun ma se ka den sɔrɔ ɔ labanna ka sunkumari ka ala de tara an t'a fɔ ko sunkumari a labanna ka u yɛrɛ ɲuman israɛlɛnw ka ala bɔn ala yɛrɛ b'a fɔ bibulu kɔnɔ k'ale ye mirindi de ye isirayɛlakaw ye ɔ yakuba in dun fana de ye isirayɛlɛ ye ɔ mais ale yakuba min kɛra isirayɛlɛ ye ale ka kiraya sɔrɔ cogoya min de lakale ɔ rebeka ɔ deli ala deli kɔfɛ ko a nana kɔnɔ ta ɔ k'a na kɛlen ka kɔnɔ ta a jirala a la ala fɛ k'a fɔ ɔ ko a bɛna mirindi fila de b'a kɔnɔbara la quoi ale kelen kɔnɔbara c'est filaninw de don donc mirindi fila mhm. ɔ ko muyili kɔfɛ ko ala yɛrɛ de bɛ k'a fɔ ta ko kɔrɔmamɔgɔ de bɛna kɛ dɔgɔmamɔgɔ ka jɔn ye mhm. c'est comme ça ale kɔni ye o kɛ kaban quoi ɔ ko mirindi fila bɛna fara mhm. ale ale muyili kɔfɛ c'est comme si muso in rebeka ale bɛna kɛ mirindi fila ka farali sabu ye bawo den fila min bɛna fara den fila min bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ ale de bɛna olu muyi ɔ bibulu bɛ a lakale ɔ ko den fɔlɔ min muyira filaninw de mais fɔlɔ min bɔra ɔ o de tɔgɔ kɛra ezayi ye k'o de ye kɔrɔ ye ɔ ko dɔgɔmamɔgɔ ko o balani o bɔtɔ balani ne tun don kɔrɔkɛma sen tonton na ɔ o de nana kɛ yakuba ye n'o ye jacob ye ɔ nka kɔrɔma ɲɔgɔn n'o ezayi ye ale kɛra mɔgɔ cɛsirilen fɛlɛlikɛla timinandi ye ɔ dɔgɔma mɔgɔ kɛra kɔni fugari ye ale kɔni bɛ so kɔnɔ kuma bɛɛ ɔ ko kɔrɔmamɔgɔ ka kisɛya kama a ka mhm. cɛsiri kama ale de tun bɛ taa fɛlɛli kɛ ka sogo faga ka na di isaka ma mhm. ɔ ko dɔgɔmamɔgɔ n'o yakuba ale kɔni tun bɛ so kɔnɔ yen mhm. ale de tun ko ka di ba ye ale fugarikɛba ɔ mun nana kɛ ɔ ko isaka nana kɔrɔ fɔ k'a fiyɛ a fiyɛni de filɛ k'a ɲini a denkɛ filani kɔrɔba fɛ ezayi fɛ ɔ ko a ka taa sogo faga ka na d'ale ma k'ale bɛ dugawu k'a ye ɔ ka a mɔlɔn yɛrɛ k'a kɛ kira ye a bɛ s'a jugu bɛɛ la a bɛ s'a badenw bɛɛ la ɔ a kɔ bɛ wara se bɛ di a ma ɔ ale filɛ ka taa o fɛlɛlikɛyɔrɔ la ale ba u bɛɛ ba o de y'o mɛn k'a fɔ dɔgɔmamɔgɔ ye ko fa ye nin de fɔ kɔrɔkɛma ye k'o la ale bɛna sokɔnɔla ba dɔ faga ɔ ka kɔrɔkɛma ka fini dɔ don dɔgɔma mɔgɔ la ka sɔrɔ ka o ba in komi kɔrɔkɛma ye tun ye mɔgɔ sitigiba ye donc ezayi tun ye sitigi ye donc k'ale bɛna Ezayi ka fini dɔ don Yakuba la, ka sɔrɔ ka ba in golo dɔ, a ko o meleke a yɛrɛ la, ɔ walasa ni a taara fa kana n'a dɔn quoi, Isaka kana a dɔn, ɔ ko ka sɔrɔ k'o ba in sogo labɛn ko ɲuman k'o di dɔgɔmamɔgɔ ma Yakuba ma, k'a ka t'o di a fa ma, ko fa ka dugawu k'a ye pour que ale ka kiraya titiri sɔrɔ, ɔ ale n'a ba y'o complot min labɛn, ɔ Yakuba de filɛ ka o bɔ a sira fɛ ka taa. ɔ ko fa kɛlen k'a kumakan mɛn fa de ye ɲininkali kɛ ko aa ko ezayi kɔni kasa bɛ e fɛ wa k'i bolo di yan ta a y'a bolo di o b'a sɔrɔ ko c'est comme si isaka kiratɔ ale ma se ka ba si ni a denkɛ kɔrɔba si dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ɔ ale labanna k'o sogo minɛ k'o ba sogo minɛ k'o dun ale fana ma se ka ba sogo ni a denkɛ kɔrɔba bɛ to ka na sogo min d'a ma kɔrɔ la ale ma se k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ale filɛ dugawu min tun kan ka kɛ denkɛ kɔrɔba ye k'o kɛ denkɛ fitinin ye yakuba ye ɔ yakuba ka kiraya sɔrɔ cogo bɛɛ filɛ ɔ o yakuba kɛlen k'o kɛ kɔrɔmamɔgɔ nalen ɔ ni sogo ye tuma min na e fa ko ko dugawu kɔni kɛra dɔgɔ i dɔgɔkɛ ye kaban ɔ isaka ko cogo di

a kɔrɔkɛ ka kɔrɔkɛya mm. ale y'o kɔrɔya bɔsi a kɔrɔkɛ la mm-hmm. fana kabini u ka dɔgɔn mm-hmm. o don dɔ la kɔrɔkɛ bɔra kungo kɔnɔ o b'a sɔrɔ mm-hmm. kɔngɔ b'a la a nalen y'a sɔrɔ yakuba bɛ ka dumuni dɔ labɛn a filɛ k'a fɔ ko yakuba ka ɲa a ma ka dumuni dɔ d'ale ma ɔ ko walasa ɔ ale ka o dun yakuba de ko ko f'a ka jɛn a ka kɔrɔya titiri kɔ kɔrɔya jɔyɔrɔ kɔ k'o d'ale ma walasa ale ka dumuni d'a kɔngɔtɔ ma ɔ kɔrɔkɛ fana sɔnn'o ma ale ye dumuni di kɔrɔkɛ ma ɔ kɔrɔya dira latɛmɛna ale ma ɔ yakuba mun y'o kɛ ɔ kelen de ye kiraya titiri sɔrɔ nin cogoya in fana la ɔ ka kɛ kira ye ale yakuba kelen de fana ka bɛn bibulu ka ɲɛfɔli ma ale de ni ala sira kɛlɛ la ɔ fɔ ala y'ale galaka kari mɛ ala yɛrɛ labanna ka dɛsɛ yakuba la ala bolitɔ de yakuba y'a ala tɛgɛ minɛ ɔ k'a fɔ a ma ko i t i tɔgɔ tɛ yakuba ye tuguni k'i tɔgɔ ye israɛl ye o la n'i y'a lajɛ bibulu b'an kalan mun na c'est-à-dire bibulu ala kuranɛ ala ɲɛma jɔyɔrɔ i tɛ se ka kɛ n'i kɛra mɔgɔ sɛbɛ dɔrɔn i t'i mɔlɔ sɔrɔ f'i ka kɛ binkanna dansagola de f'i ka se gɔnɛya de la o de kama olu bɛ janfa de miiri kodɔn ye n'an bɔra yakuba la an bɛ taa dawuda la nabila dawuda u b'a fɔ ko zaburu dira mun ma o la n'i donna bibulu kɔnɔ tuguni ɔ bibulu suran bɛ wele ko samuel deux o samuel n'i donna chapitre onze kɔnɔ janjo dɔ bɛ lakale o janjo ye jumɛn ko dawuda don dɔ la dawuda tora a ka palais de sanfɛ o b'a sɔrɔ k'a y'a ka kɛlɛtigi a ka sorimadi fanga bɛɛ ɲɛmɔgɔ c'est-à-dire le chef suprême des armées k'o ye joab ye ɔ olu tun taara yɔrɔ dɔ dala sigi yɔrɔ dɔ kɛlɛ o kɔnɔna la a ka kɛlɛtigi dɔ bɛ a ka général de guerre dɔ n'o ye uri ye uri muso de tun bɛ koli la ɲɛgɛn kɔnɔ dawuda de filɛ k'i to a ka palais sanfɛ k'o langolo ye ale jarabira muso la ko baw ko muso ka ɲi ale labanna ka a fɔ ka u ka taa muso in nɔfɛ ka na u taalen muso in nɔfɛ ka na ɔ dawuda kɔni dara muso fɛ dawuda jɛlen muso fɛ ɔ bibulu b'a lakale k'a labanna k'i ko ka bɔ o nɔgɔ la yɔrɔ ye kabako dan ye o de kama diinɛ ninnu kɔnɔ toujours ye cogo de bɛ bila ɲɛfɛ an golofinw ka sira kan
Dawuda ka nin action in mun bɛ se ka nin wele ko Ala kumakan Dawuda yɛrɛ ye acte minnu kɛ o lakaleli mun de bɛ se k'o wele ko Ala kumakan ɔ o de bɛ ka ɲɛfɔ sisan Ala min bɛ f'olu fɛ ani sunko mari Ala min ye danni kɛ o tɛ kelen anw bɛnbaw ko Ala min ma ko dunba kɔrɔbɔbali olu ko Ala min ma ko kun bɛɛ kun la cause de toutes les causes olu ko Ala min ma ko kun kelen pe kuntan la seule cause sans cause olu ko Ala min ma ko bɛɛ ma mm. olu ko ala ma ko mari walima maba mm-hmm. olu ko ala ma ko neberjɛri le maître de l'univers mm-hmm. nin ni danbaga tɛ kelen fiyewu bon ni ni ni ala in bɛ olu miiri dɔrɔn de kɔnɔ ye olu ka binkanni birifini o de bɛ wele ko ala olu ka ala in tɛ dɔwɛrɛ binkanni birifini dansago gwanaya janfa birifini o de bɛ wele olu bolo ko ala ɔ bibulu bɛ tila k'a lakaleli kɛ solomana dawuda sɔmina ko muso a ka kɛlɛtigi uri muso kɔnɔma don a filɛ ka ci bila kɛlɛtigi ma ko kɛlɛtigi ka na o nalen ka bɔ kɛlɛ daga la k'o ka taa a muso a fɛ yen ɔ o fana ma sɔn bawo ko cogo di tɔw bɛ kɛlɛ daga kɔnɔ ale dun ye kɛlɛtigi de ye il est général de guerre ale bɛ se cogo di ka t'i da muso fɛ ka t'i ko k'i jɛ k'a kɛ bɛntɛ ye ka tɔw to kɛlɛkɛyɔrɔ la ale ma sɔn ale ma sɔn mun kɛ ɔ Dawuda de filɛ ka lɛtiri sɛbɛn k'o di o yɛrɛ ma ɔ ko o ka taa o di a ka ɲɛmɔgɔ n'o ye u ka kɛlɛkɛla bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Joab ye ko ka t'o d'o ma

kɛlɛ kɛlɛ mɔgɔ to ka di yɔrɔ min na mhm. ko ka uri bila yen mhm. ni uri bilala yen tɔw ka bɔ a kɔ mhm. k'a kelen ni jama to ɲɔgɔn na walasa ka sa ɔ uri de bolo taara n'o lɛtiri ye o janfa lɛtiri ka t'o di jɔabu ma jɔabu fana y'o kɛ o kɛ cogoya la wa uri tor'o janfa la uri tolen kɔ o janfa la o kɔmasegin nana kɛ dawuda ye ɔ o kɔmasegin kɛlen dawuda ye ɔ dawuda labanna ka uri muso ko uri muso sunina kosɛbɛ uri muso mɔnɛna a kasira ɔ k'a bɔlen firiya la ɔ ko dawuda labanna ka uri muso yɛlɛma a yɛrɛ fɛ yen ɔ muso in lajɔlen tun don den min na ɔ ko ala dimina dawuda kɔrɔ ɔ ko k'a bɛ dawuda ɲange ɔ o ɲange de kɛra ko o den o den ma balo c'est-à-dire tile wolonwula o den e, somayɛlɛmana ɔ ko muso in labanna ka den wɛrɛ min sɔrɔ uri bolo o de ye salomɔn ye n'o ye masa solomana ye ɔ bon dawuda ka e, ala ka kira ee bibulu ala kuranɛ ala ka kira dawuda ka baara de filɛ tan ɔ ka a ka a yɛrɛ ka kɛlɛtigi a kanubaga ka o janfa ni janfa cogo la k'o muso ta ɔ o b'a sɔrɔ muso b'ale bolo fɔ merde k'o fara jɔnmusow fana kan ɔ nka o m'ale bali ka nin kɛ o la n'i y'a ta k'a lajɛ c'est-à-dire ni livre ninnu bɛ mɔgɔ dege o de la an y'o de fɔ ko binkanni ni gwanaya boloyali kafa don c'est-à-dire i bɛ se ka bin mɔgɔ kan mɔgɔ janfa cogoya min na livre in yɛrɛ de bɛ o fɔ fo a b'a étape étape bɛɛ citer c'est-à-dire dawuda ye nin baara in kɛ étape étape mun na o bɛɛ de ɲɛfɔlen don o bɛɛ de ɲɛfɔra ɲɛfɔcogo la donc leçon jumɛn bɛ sɔrɔ a conclusion na ala ko de ko dawuda ye nin min kɛ k'a ma diya ale ye wa walima aw k'aw mabɔ dawuda ka nin kɛwale ninnu na wa wali a lakale kun ye jumɛn ye a lakale kun ye hmm. ɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kuranɛ ala ni bibulu ala ka mɔlɔn sɔrɔ a yɔrɔ la hmm. i fana ka nin ɲɔgɔnna dansago kɛ i fana ka nin ɲɔgɔnna gwanaya kɛ parce que fo eh, ɲɛsɔn awɔ exemple ka di voilà mɔgɔ i n'a fɔ a bɛ an bolo cogo min an bɛnbaw ka fɛn na a ka kari mana fara ɲɔgɔn kan ka aw aw ka tɛmɛ ntomo fɛ ka ntomo walanda ta fɔlɔ yani a ka sigi nɛgɛ kɔrɔ ɔ o san mugan ani kelen yanfan ninnu fɛ aw bɛna sigi nɛgɛ kɔrɔ ɔ cɛmanw ka fan fɛ ani musomanw ka fan fɛ kumakan min bɛ fɔ aw bɛɛ ye o ka to aw kɔnɔ a bɔli la tiɲɛni ko o ko k'a yira aw la k'a fɔ kari foyi tɛ yen nin nɔ minnu kɔnna aw ɲɛ ko o kari den kelen kari bɛɛ tɛ dɛ kari la mɔgɔ kelen n'o ye génération mɔgɔ kelen i n'a fɔ an ka jogoyali bɛ kɛ cogo min olu si ma nin tiɲɛni dɔ la fitinin kɛ donc an sigilen bɛ sisan ka aw de ka kari lajɛ sini ma sini aw minnu bɛna kɛ dugu tiɲɛ tabaa ye o la sa bolokotɔ o la an bɛnbaw bɛ mun wele ko nɔgɔ olu bɛ sɔn de kɛ nɔgɔ ye sɔn de wele nɔgɔ ɔ nka ninnu fɛ yen n'i y'i ko k'i jɛ dɔrɔn o y'a bannen ka jako fila fili ala ma baara banna o la sisan anw ka kari la sisan anw bɛɛ de ye ɲɔgɔn lakɔlɔsibaga ye siga t'o la mun na mɔgɔ dɔ kana kɛ sɔnkolontigi ye mhm. kari de ye filan ye walima sɛrɛkulu awɔ an na mhm. min kelen ka kɛwale a mhm. ka acte kelen min bɛ se ka kari bɛɛ lagosi bari siga t'o la mɔgɔ nɔgɔlen kelen mana y'aw ka kari la dɔrɔn o ye aw ka kari bɛɛ de lagosilen donc o la i b'a ye bɛɛ yɛrɛ de tun bɛ kɛ bɛɛ kɔnɔgɛnbaga ye bɛɛ tun bɛ kɛ bɛɛ jogo donbaga ye a tun tɛ se mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ k'u yɛrɛ sɛgɛn aw kɔrɔkɛw k'aw yɛrɛ sɛgɛn ayi aw ka kari la kuntigiw bɛ yen bɔn ne ye jateminɛ kɛ maati ka kurundu kɔnɔ o kurundu min ka kɔrɔ ni bibulu ni kuranɛ ye

ɔ olu nana fɛn dɔ wele ko dɛmɛ a fɔ ma tubabukan na ko l'aide ɔ ko jɛ bɛ mɛn mun kan dɛmɛ kumaden wɛrɛwɛrɛya y'o de c'est-à-dire l'esprit même du mot l'essence même du mot o de don ko jɛ bɛ mɛn mun kan dɛmɛ o de kama ka kow sinfonya aw ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to aw bɛ to jɛ kɔnɔ voilà bon l'homme est par nature grégaire c'est-à-dire mɔgɔ ye kurulandi de ko mɔgɔ ye kurulandi o kɔrɔ an bɛ balo kurukuru o b'a yira k'a fɔ ɔ ko an ka kan ka kuru gasi de matanga an bɛɛ ka tɔnɔ b'o de la o de kama bɛnbaw ye mɔgɔya gasikow matanga ɔ k'a jira k'a fɔ ko mɔgɔya ye dafaɲɔgɔnya ye ɔ k'a jira k'a fɔ ko cɛ ni muso fana ye dafaɲɔgɔn ye cɛ ma dafa muso ma dafa u bɛ ɲɔgɔn dafa ɔ ka furuko sinfonya o cogoya la ka sinankunya tolonɲɔgɔnya tanamaɲɔgɔnya ka nin bɛɛ lada mɔgɔya mhm. sabati kama mhm. nin bɛɛ y'a damana walanda ye ɔ hali foli ka foli kɛ kɛcogo kɛrɛnkɛrɛnnen la mhm. ka tila k'a laminɛ cogo k'a la tuguni ka bɛn mɔgɔya fanga donni ma ka bɛn jɛ fanga donni ma bɔn a dɔnna k'a fɔ ɔ ko ni jɛ tiɲɛna a kɔlɔlɔ de bɛ se an bɛɛ ma a laban ye mun ye sisan ɔ n'an bɛɛ kɛra binkannikɛla ye n'an bɛɛ kɛra guwana ye i b'a fɔ kuranɛ ni bibulu b'an kalan a la cogoya min na an bɛɛ ka kɛ dansagomɔgɔ ye ɔ i b'a ye ɔ ni an dalen tɛ ɲɔgɔn na ɔ ni ko nan'e ma ɔ jɔn bɛna e magɛn ɔ ni mɔgɔ ma e magɛn ɔ o ɲɔgɔnna ko mana na mɔgɔ wɛrɛ ma e yɛrɛ fana t'o tigi magɛn ɔ a laban ye jumɛn ye ɔ a laban ye bɛɛ ka tɔɔrɔ de bon o de kama bi bi in na i b'a ye an bɛ fereke kɔnɔ ka sɔrɔ an yɛrɛ t'a dɔn mun don c'est-à-dire ko minnu yɛrɛ tɛ porobilɛmu ye dɛ olu de kɛlen don porobilɛmu y'an bolo bi bi in na c'est-à-dire ka porobilɛmu créer an yɛrɛ da la ee ka tila ka an yɛrɛ marasa o kɔnɔ o porobilɛmu an bɛ ban ka o lajɛ o lajɛ cogo la ka tila tuguni ka o lajɛ

fereke fereke fu poser ka sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛ fulen ɲɛɲini olu la o fereke sugu la ɔ ɔ an filɛ nin ye o de kɔnɔ bi bi in na ɔ an tɛ se ka ka sigi tiɲɛ ɔ ka furu tiɲɛ ɔ ka mara tiɲɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ɔ o de kama ɔ i b'a ye k'a fɔ ko siga t'a la anw bɛnbaw de ni sunkun danbaga sunkun maari de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ awa siga t'a la olu minnu kɛra mirindi bɛɛ fa ye olu minnu kɛra mirindi bɛɛ ba ye olu minnu kɛra mirindi bɛɛ karamɔgɔ ye siga t'a la mɔgɔya sɔgɔra an bɛnba minnu ma u ye fɔlɔya jɔyɔrɔ fa ka bɛn u ka sini ye ni siniɲɛsigi ma bon n'i y'a lakɔlɔsi sisan ɔ i b'a ye ni maati ka kurundu ninnu mafilɛ k'a ye k'a fɔ ko ni kurundu ninnu ka kɔrɔ ni isa ye san waa duuru ɔ ka n'a ye ko kabini ni kuma la ɔ bi bi in na anw bɛ kɛlen don ka taa wali sariya minnu ta ka n'an disi gosi n'o ye ɔ o sariya ninnu ɲuman min b'u la ɔ i bɛn'a ye k'a fɔ ko o ɲuman ninnu o ye anw bɛnbaw ka sariya ladannenw ye i b'a fɔ an bɔra ka dɔw ɲɛfɔ a la cogoya min na sisan
o la e bi an bɛ sɔgɔ kɛnɛ ma joona jɔnsa an ka segin ka na kɔnɔna na tuguni ɔ ka se ka kuma kun don hakilisigi ni ɛ mafa kɔnɔ o la an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ an ka senkola ye n'o y'a sɔrɔ nɛgɛw labɛnnen don ɔ bi an bɛ kɛnɛmamɔgɔw ta olu fan fɛ joona jɔnsa an ka se ka caman ta olu la ka sɔrɔ ka segin kumabon kɔnɔ o la ni min b'a fɛ ka i kɛra se an ka baro la k'i da don baro in na o la o tigi bɛ se ka weleli kɛ eh, gwelengwelen fɛrɛtɛ la n'o de ye mugan mugan tan ani seegin ani bi wɔɔrɔ ani duuru o kɔfɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka weleli kɛ tuguni eh, fɛrɛtɛ filanan n'o ye nimoro filanan ye o de ye bi wolonfila ni naani bi seegin ni wolonfila

Ɔ min so ala ka laɲini ye jamana denw a fɔ danfɛnw kan min ye jahanamakaw ye ɔ a bɛ sababu de dilan sababu min b'a to mɔgɔw bɛ tɛmɛ sirajugu fɛ ka na kɛ jahanamaden ɔ dɔnku fɔlɔ ko ala ko hinɛti ko o de ka hinɛ ka bon ni hinɛ tɛ se ka makutu ɔ ka na ye ko o ka kira min ci o de ye muhamadu ye u ka saabaw cɛla ye ko muso dɔ sɔrɔla yen muso min den a sɔsɔ fo ka na se den na saya ma den ni gɛlɛyara fo ka na se u ka muso deli ka deli muso ma sɔn ɔ dɔnku kira yɛrɛ ko ko ka taa tasuma ɲini ka na ka lɔgɔ ɲini ka na fo ka a fo ka se ka den jeni ɔ bon Den jeni ma bɔ k'a la muso hinɛ kan muso ye ko den bɛna jeni muso sera muso diɲɛna ɔ mɛ o adamaden de ye o ye ala yɛrɛ ka danfɛn o tila ka diɲɛ k'a ta to yen a si ma a ma sɔn a den ka jeni ɔ mɛ ala min ye o dan o n'a fɔra ko ala min ka hinɛ ca o ka hinɛ la ɔ o bɛ se a yɛrɛ ka danfɛnw i ka jahanama don sababu dilan cogo jumɛn fo ka to ka tila tuguni jahanamaw tɔgɔ yɛrɛ da yɛrɛ a bɛ fɔ ka na fara sayiru sakara kabakoya min bɛ yen sisan mɔgɔ min bɛ ka ka ala ka hinɛ fɔ ka se nin degré la est-ce que olu bɛ sigi tuma dɔ la ka miiri ko mun kɔsɔn ala n'a ka hinɛ fɛ a sera ka adamadenw don jahanama kɔnɔ o hinɛ jɔyɔrɔ ye mun ayiwa kɔmi an kumana kuranɛ fɔda min kan ni bibulu fɔda min kan an b'o de kɔnɔ o la an b'i fo i ka weleli la o la halisa ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka weleli kɛ i bɛ se ka weleli kɛ kɛlɛ kɛlɛ kɔnɔ o la i bɛ se ka weleli kɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 émission ye Bema Mɔlɔmaw Gere le chemin des ancêtres méritants awɔ bi wolonwula ani naani bi seegin ani wolonwula bi naani ani seegin bi wɔɔrɔ ani fila ni mɔgɔ min ye weleli kɛ o la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo

Ɛɛ kuru min sigira kɛlɛ kelen nafololi kama n'o ye Bema Mɔlɔmaw Gere kuru ye an bɛ a kantigi fo fo Espagne n'o ye buwatu tuure ye ɔ an ka maraka kuluba minnu bɛ yen yɛrɛlandiw ka kulu Faraɔn Nɛkitabo ka kɛlɛtigi Dinga tiɲɛ tabagaw ko kamalenmu Ɔ an ka foli bɛ a sinfɔ bɛɛ lajɛlen ɔ k'an ka mali donso ni farafinna donso bɛɛ lajɛlen fo k'a yira k'a fɔ ko an bɛ olu de ka baara la ɔ k'an ka nantigiw fo ɔ a fabadenw kɔni ɔ k'a yira k'a fɔ ko an bɛ olu de ka baara la ɔ bawo nin ye siniɲɛsigi baara de ye Ɔ n'a ma ya k'a fɔ ko an kɛra golofin ye ka tila k'an kɛ maliyɛn ɔ golofina ka juru de b'an na mali ka juru de b'an na wa mɔgɔya yɛrɛ ka juru de fana b'an na ɔ ko nin ye an kɛtɔ ye k'o juru de sara ɔ wa siga t'a la ko an ka a waa ma ɔ bawo ni sudan kɔni tɛ fila ye n'o ye sebagaya ye an y'o sɔrɔ koyi ka sudan sɔrɔ jugu cɛman kan ka sudan sɔrɔ jugu musoman kan ɔ ka sudan sɔrɔ fɔbagajugu kan ka sudan sɔrɔ yebagajugu kan ɛɛ hali bi ko benba sɔlɔmɛ jansataw ka don an fɛ ɔ lawasa kɔnkɔn lawasa bolo tigɛbali k'o kɛ an ni fabaden bɛɛ lajɛlen ɔ ko k'a kɛ kodɔnnaw sinila siniɲɛsigilaw ta ye o la halisa sɛki an bɛ kɔkan mɔgɔw ka tuma kɔnɔ ni min bɛ fɛ ka weleli kɛ ka makitili kɛ

An bɛ segin ka na kumabon kɔnɔ halisa k'an ka kumaw tɔw dɔ kɛnɛya yanni welelikɛlaw ka sira sɔrɔ ka don yɔrɔ halisa ka se ka walawalali kɛ halisa an ye kuranɛ aya minnu fɔ n'o ye eh, isirayɛli mhm. o aya tan ani duuru tan ni wɔɔrɔ tan ni wolonwula an ye mhm. kuma min k'o kan mhm. ka kɛɲɛ ni eh, ala yɛrɛ ka kumaw ye ani a b'a lawaleya cogo min lamala a bɛ komi sisan an ka jamana kantigi min bɛ nin nɔ yɔrɔ ale nan'a sɔrɔ bɛndɔnkan bɛ mali ni faransi cɛ
accord de défense o bɛndɔnkan in tun kɛlen don k'an ka jamana nantigiw senw n'u bolow siri ɔ i yɛrɛ ɲumana sɔnkan
sɔnkan min tun bɛ an ni faransi cɛ n'o ye accord défense ye ɔ n'u ye an ka jamana kantigi ibrahima bubakari keyita diyagoya ale n'a ka ɛɛ baarakɛlaw olu k'o signer mhm. k'o kɛ fereke ye k'o don mali nantigiw sen na mhm. ɔ o la i tun bɛ mun mɛn mhm. an ka mɔgɔw da an caman da k'a fɔ an ka nantigiw n'i y'a ye u b'a ka boli a donna tan a bɔra tan u ma jogo de man ɲi u bɛ alimamu dɔw yɛrɛ ko k'u b'u fa gulɔ la ko bɔn jagoya don ni marifa cira k'u bɛ boli ɔ mais k'a sɔrɔ u sen n'u bolo de sirilen don u tɛna se ka kɛlɛ kɛ nka bi a bɛ cogo di bi est-ce que baara bɛ ka kɛ n'o sɔnkan ye o kɔni fiyewu o la a b'i b'a fɔ n'i ye Ɛɛ bibulu ma filɛ funtili fɔda la c'est-à-dire exode la ala b'a fɔ yen ko bibulu ala ani kuranɛ ala ko ale yɛrɛ de ye a fɔ israɛlakaw ye u bɔtɔ firawuna fɛ o b'a sɔrɔ a yɛrɛ ko k'ale yɛrɛ ye firawuna dusukun fiyen walasa a kana sɔn walasa ale ka kabako da u kan wala a b'a fɔ ko ale ala yɛrɛ de y'a f'u ye c'est-à-dire ko sini ɲɔgɔn na u ka ɲi ka boli ka Egypte bila ɔ ko u k'a fɔ u sigiɲɔgɔnw ye k'u k'u magɛn ni sanu ni e, bololafɛn mɔlɔma damanɛgɛ c'est-à-dire fɛn valɛrimaw ye ala de bɛ k'o fɛɛrɛ f'u ye quoi k'u k'o ɲini bɛɛ k'o ɲini i sigiɲɔgɔn fɛ maintenant n'o dir'i ma o dugujɛ ale bɛna halakili kɛ o la e bɛ boli c'est-à-dire e bɛ boli ni o fɛnw ye i b'a fɔ ala k'a fɔ sisan ɔ ko taa ko t'a fɔ karisa ye k'a ka ɲa i ma n'a ka daba ye walima k'a ka ɲa i ma n'a ka moto ye ko n bɛ taa ci la ka na ko n'o kɛra k'i ka boli n'o tigi ka moto ye ɔ ala de ye o fɛɛrɛ fɔ israɛlakaw ye k'u ka o kɛ égyptienw na mais karamɔgɔ kolokoto Imhotep n'anw ye nin fɔ u b'a fɔ k'anw ma kuranɛ aya in faamu nka minnu ye kuranɛ in faamu yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ n'i ye olu ka kɛta lajɛ i b'a ye u bɛ k'a pratiquer de u b'a fɔ k'anw ma min faamu de olu bɛ k'a boloya k'a kɛ ten a b'i b'a fɔ djihadiste minnu b'an fɛ yan u ye fɛɛrɛ min boloya kuranɛ ni bibulu de y'u kalan la bawo ye n'u y'a bawo fanga mana k'i la cogo cogo

ɔ o binkanna kelenw de b'u kalan la donc u b'a dɔn k'a fɔ u tɛ se ka bɛɛ kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'u y'a dɔn u tɛ se ka bɛɛ kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ se minnu na u b'olu perepere la u b'o dɔn ɔ u tɛ se ka minnu kɛlɛ fɔlɔ u b'a fɔ olu ye ko i ka accord signer n'u ye ɔ n'u ye n'u y'a dɔn wagati min na k'u bɛ en position de force aha u bɛ kabako sugu bɛɛ da i kan yɔrɔ u ye e, an baden minnu miiri la mhm. ko ko in ye tilenbagaya ko de ye mhm. ɔ k'a sɔrɔ olu m'a faamu k'a fɔ ko kafa livre ninnu mhm. kuranɛ ni bibulu de ye u kala la ɔ olu sɔnna ka don u fɛ u ka u janfa da fɛ ka accord signé n'u ye ɔ mɔgɔ mɔgɔ ye accord signé n'u ye a labanna cogo di u y'a firi da la ɔ u y'a firi da la o la an bɛ taga an b'an ka bajankara donso fo nin yɔrɔ la an bɛ taga iso toloba n'a ka cɛdenw k'u bolo kɔrɔtalen don an bɛ taa halisa kuranɛ kɔnɔ a fɔda wɔɔrɔnan n'o ye kolonfɛnw fɔda ye o aya kɛmɛ ani tan ani kelen ee mun de fɔlen don yen kolokotɔ imhotep a aya kɛmɛ tan ni kelenna na a bɛ kɔmi sisan kuma ɲɔgɔnya min bɛ kira dɔ quel qu'en soit mamadu don walima kira wɛrɛ ko hali ni an ye kɛnsɔnw lajigi sara a bɛ kɔmi danaya ko quoi n'i ye nin kɛ an bɛ da i ka kuma na n'i ye nin kɛ an bɛ da i ka kuma na ɔ ala b'a ka mun de fɔ kira in ye ko hali n'an ye mɛlɛkɛw lajigi walima ka su kumakan k'o mɛn ka tila ka fɛn o fɛn bɛ yen nin nɔ k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o d'u ma i y'a faamu wa ko walasa u ka kɛ lanayabaga ye u ka kɛ dɛngɛnɛyabaga ye u ka kɛ musilimu ye ko ayi ko o tɛ se ka kɛ fiyewu ko fo ni ale yɛrɛ de ye ala diɲɛna sari mantani ni kabako bɛɛ ko fo na a diyara ale ala de ye n'a ma diya ale ye i filɛ de ka fɛn u filɛ de ka fɛn fɛn fɔ n'i ye nin mɛlɛkɛw lajigi an k'o ye an ɲɛna an bɛ da la a bɛ taa a bɛ taa a bɛ taa a bɛ taa a bɛ taa donc kabako tɛ foyi tɛ mana kɛ n y'a jate minɛ n'i y'o kuranɛ kelen mafilɛ n bɛna kabako ye min ye o la tan ni filanan in na aya tan ni filanan na a ko cogo di ko anw yɛrɛ de ye jugu dilan an ye jugu dilan k'o kɛ kiraw la jugu mɔgɔlamaw ani a jinɛlamaw anw yɛrɛ de ala ye jugu dilan k'o kɛ kiraw la jugu mɔgɔlamaw ani a wɔkɔlɔlamaw olu bɛ yelidon kɛ ka mɔgɔw maɲɛrɛ k'u bila u ka sira kan ka mɔgɔw détourner k'u bila tiɲɛni sira kan ale yɛrɛ de y'o kɛ donc o la i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ silamɛya kɔnɔ olu boloma kannen don o jugu jugu jugu jugu kiraw la u b'o compter k'o jugu seegin de u bɛ Nuhun ta seegin tɔgɔ dɔn u bɛ Muhamadu ta seegin ta tɔgɔ dɔn ainsi de suite ɔ ni Ala ko ale yɛrɛ de ye nin kɛ
mais u ma ala compter o jugu fɛ ale yɛrɛ de ye ah. ayi ala tɛ compter o jugu fɛ dɛ ayiwa o la sisan mhm. eh, n'i ye kuranɛ kelen mafilɛ mhm. eh, kadiri ni musa kadiriw ni musa ka janjo la mhm. eh, yɔrɔ lakeleli min bɛ kɛ kuranɛ fɛ o de ye ko dɔ bɛ kɛ kadiri ni musa cɛ ɔ ko kuranɛ yɛrɛ ka lakeleli la o ye musa yɛrɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ kadiri kɛlen ka denmisɛnnin fitinin faga ɔ o ma bɛn musa ma ɔ o b'a sɔrɔ u tun bɛnna mun kan kadiri u tun bɛnna layidu min kan ɔ kadiri ko k'ale bɛ sɔn musa ka tugu ale kɔ nka n'ale ye fɛn o fɛn kɛ musa t'ale ɲininka ɔ nka u ma se k'a ɲɛ a la ɔ u farala ɲɛfɛ ala ka jɔnba fila u ma bɛn a la bon sisan ɔ kadiri ye waliden faga mais o fagara kun min kama ko ni o kɔrɔbayara ko o mansaw ye ala dɔnbagaw ye k'o bɛna kɛ sababu ye ka mansaw bɔ sira kan ka mansaw lafili nka mun ye kabako ye denmisɛnnin min ma jurumu min kɛ fɔlɔ ala ye kadiriw bila k'o faga o kama a ma mun kɛ fɔlɔ ɔ nka sitanɛ mun ni a ye défi lancer o b'a ka baara la hali sini fo ala ka kan mɔgɔw yɛrɛ bɛ taa alikaba la san o san k'u bɛ taa o bon ɔ hali n'a sɔrɔ n'i y'o ɲininka ko a bɛ yen o b'a fɔ k'a tɛ nka olu kɔni u bɛ taa bon a yɔrɔ kabako dan don o la halisa ka nin kuranɛ aya ninnu kɔma binbin n'i taara kuranɛ fɔda tannan na yunusu o aya kɛmɛnan a bɛ yen nɔ k'a fɔ n'a tun ye ale ala ja k'a ma kɛ fiyewu mɔgɔ dɔ ka kɛ limaniya jɔn ye n'ale ka jɛn n'ale ka jɛn tɛ a y'o fɔ ten o ye o ye o y'a sɔrɔ aya kɛmɛ ani aya bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn na a y'a ɲɛfɔ muhamadu ye k'a tɛ se ka mɔgɔ kanda wa a ma kɛ diyagoya ye mɔgɔw kan an b'i kɛ fanga ye mɔgɔw kan donc o la sisan mun de la mɔgɔw ka kandali ale bɛ choix kɛ o la dɔ ka kanda o b'a ja dɔ ka fili ka kanda ale tɛ jɛn n'a ye jateminɛ kɛ sisan ka fɔ ale yɛrɛ ka jɛn n'a ye ne karamɔgɔ jateminɛ kɛ sisan karamɔgɔ mɔgɔ fila ka ko la par exemple arabu dɔfɔyala min bɛ ko Ibn Batuta Ibn Batuta de ko a nalen mande o b'a sɔrɔ mande masa min bɛ yen o ye masa Solomana de masa Solomani Ɔ o b'a sɔrɔ mande masaw kɔni yɔrɔ olu kɔni aa ee ayiwa olu taara mɔgɔ dɔ fɛ aa i y'a ye cogo di Unhun. ɔ donc Ibn Batuta de ko Unhun. k'a ka mirindi lakodɔnnenw bɛɛ la Unhun. k'a ma farafin mɔgɔ ɲɔgɔn laadiri ye aa nka olu kɛlen de ko k'olu nana anw kalan Ala ko la yan ɔ yɔrɔ kabako dan don Unhun. ɔ i bɛ tila tuguni ka taa tuguni Unhun. ee u ka docteur Caro u ka ni dɔlɔndala dɔ bɛ yen en 1954 ale ye sɛbɛnli dɔ kɛ ko docteur Carothers ale y'a yira k'a fɔ ko o b'a sɔrɔ olu nana bin an kan an karamɔgɔ i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ a taara ayiwa bi nɛgɛjuru ma sɔn ah, ayiwa kɔrɔfo bɛnnen tɛ ba ah, ayiwa an ka taa fɛ o la ale docteur Carothers ko mhm. ko c'est-à-dire toujours olu y'an binkan olu y'an lajɔnyali min kɛ mhm. olu o justifié tɔ de filɛ nin ye ayiwa dɔ bɛ nɛgɛ la an karamɔgɔ i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ bari émission banna wa aa ah? an ce a b'a an ce
hayi
ayiwa i kan kɔrɔta an karamɔgɔ allô an tulo b'i la awɔ an tulo b'i la an karamɔgɔ i ka kuma fɔ
ne retour t'i bolo i bɛ don dɔrɔn k'i ka kuma fɔ a bɛ ɲɛ ye i b'i ka ɲininkali kɛ ou bien i b'i ka fɛlɛlɛ kɛ ayiwa an bɛ a fɔ
karamɔgɔ ale docteur Carothers ale nana a yira k'a fɔ ko l'Africain utilise très peu ses lobes frontaux Donc ko ko toute la paresse intellectuelle africaine s'explique par ça c'est-à-dire ko ayiwa dɔ bɛ nɛgɛ la an karamɔgɔ ni sɛnɛ
aa an karamɔgɔ ni sɛnɛ allô an tulo b'i la awɔ i ka kuma fɔ ayiwa ayiwa dɔ bɛ nɛgɛ la an karamɔgɔ ni sɛnɛ aa o taara e misɛn tɔ ye saba ye an b'a to ten ɔ halisa mɔgɔw ka an ye wagati bila weleli wagati fɛrɛ mhm. nka nɛgɛjuru kow don o la kolokoto imotep mhm. i bɛ se k'i ka kuma kundo kumaw fɔ mhm. an bɛ k'i ka fɛrɛtɛ di walima an bɛ nin tigi ta de ah, an bɛ nin tigi ta ayiwa an karamɔgɔ i ni tuma alo aa ah, ma sɔn bari tuma gunna yɛrɛ de ko ye nka baasi tɛ baasi tɛ mhm. Mhm. an bɛ makotoli ɲini kɛ welebaga bɛɛ fɛ k'a fɔ ko eh, fila de bɛ tɛkiniki la a b'a faamu ko fana ko hakili to kɔma se ko la yɛrɛre ko a bɛ se ka kɛ kunnafoni bɛ dɔw fɛ ka fɔ an ye n'olu ma sɔrɔ kɛlɛkɛla la se ka wele an ka ne ka fɛɛrɛ tɛ pli tɛ sanfɛ dɔrɔn sante anwkarand2 sante anw tɛ tɛ O la karamɔgɔ n ka foli bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ɔ k'a yira k'a fɔ ko i b'a fɔ Matika Kurundu b'a fɔ cogoya min na ɔ ko n bɛ kuma ni sobila kununni de je communique avec sensibilisation ɔ donc o la an laɲini ye golofindenw sobila kununni de O la k'a fɔ ko an mɔgɔ in na taa an yɛrɛ ɲinina de don ɔ ko an laɲini golofinna bɛ nin damajigi min kɔnɔ an bɛ nin lamaloli min kɔnɔ an ka bɔ nin kɔnɔ o la ko yan man dɔgɔ k'an bɛn ɲɔgɔn wɛrɛ ma hotɛp ayiwa sisi tiɲɛti keyita ka gelengelen fɛrɛtɛ o de ye bi wɔɔrɔ ani naani bi duuru ani wolonfila bi saba ani saba bi kɔnɔntɔn ani naani ni mɔgɔ min ye an wele nin na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la ka foli lase lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ani minnu tun bɛ ka an lajɛ kafa kɔgɛ la an ka foli bɛ u ye ko bɛɛ k'i yili to a la ko kelen kelen in bɛ kɛ kɛnɛlon kɛnɛlon n'o ye samedi o samedi tumaren kelen baro de don ɛri kelen Ɔ k'a daminɛ 18 heures la ka taa se 19 heures ma a bɛ jɔ yen, o la tumaren tan ni seeginnan ani tan ni kɔnɔntɔnnan a bɛ jɔ yen, o la an ka foli bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ko k'an bɛn kɛnɛlon wɛrɛ.